nwanne gwa m efa gị o. ekelekwa m unu chinko echikwara eze echikwara eze kwara aha m bụ Nweke Nwoye ebe chiri edebe edebe onye bụ mgbọ na-eyi amadu mgbe ekweso aneba kuma aneba ọ dị mma ee ndị ihe anyị na-eme taa ihe anyị na-eme taa bụ mmemme oriri iyi ji nke nna anyị Nara Unateze dị na Nkanu East Enugu steeti Naijiria n'eburu jeneral
mana n'ọrụ akpọrọ ili anyị ọkwa ya gịnị bụ ili anyị iyi anyị iyi anyị bụ ọnọdụ ihe ndị ntọ na ala ihe ndị nna anyị ochie dewere gboo gboo iyi ji ọfụ ịbanye na arọ ọfụ na ọ bụ na achị na ọ bụ ekwube mgbe ụnyaahụ bụ mgbe gboo gboo a na-akpọ ebe ịbanye arọ ọfụ ọnọdụ ọnọdụ anyị ọnọdụ anyị bụ ndị ndị ihe bụ ndị Igbo n'onwe ya um, ka a ga-ejikwa ụbọchị taa ụbọchị taa dị ezigbo mma ọfụma ọfụma maka na onye ọbụla kụrụ ya binye ụdịdị ọnọdụ dị ụtọ anụnwa kwesịrị ndị kele ekele Chukwu kele ndị aja na na ndị mmiri ya bụ ndị mmeri ya bụ iwu ụbọchị taa bụ ezi mma ụbọchị taa karịa ga-abụla bụ ụzọ mmiri ụzọ mmepe ụzọ ọganihu nwoke na nwaanyị ga-abịa ịdị ije ụbọchị nke tata ga-anọ n'ihu ikoro dị na aja na dị na anị Nara Unateze mkpụkpụ na asa gịnị bụ ikoro ikoro bụ ihe bụ ndị ichie gboo gboo bụ ndị okenye ji akpọ nte ebụ mmụọ bụ mmụọ ọbụla bụ a na-akụ aka mmiri a na-akụrụ ya ikoro ma ihe mee n'obodo onye nwe oke ikoro ahụ ma onye bụrụ ihe ọbụla bụrụ obodo si wee dị a kụọ ikoro ebe ọbụla onye na-aba akwa ya bụ ikoro onye ma anyị ebe ntị oyi mana ya bụ ọya bụ ekwekwu ama agba ọ dị mma ikoro anụ nwere na-akụ ya ana m akụ ya n'ọdụ n'ọnụ anyị ga ọdụ ibe na-akụ igede akụ ikoro tata anyị nọ n'ihu ihu anị Ụmụiba Nara Unateze o nwee okwu ị na-agwa igbo na oru ndị Nara ikwu na ibe okwu m na-agwa igbo na oru ndị Nara Unateze na ndị ana igbo na ndị Nkanu na ndị Enugu steeti ka ndị Igbo niile bụ n'aka ha bụ ka ebe emume mgbe ibe ihe anyị na-eme n'ụbọchị tata nwa bụ na onye mba ma onye ụlọ ga-abịa bụ mmemme mana ọfọ m na-agọ n'ụbọchị tata m na-agwa okwu weda kodo ụzọ ọbụla bụ ụzọ ọbụla onye ọbụla si abịa ya dị ije ọ ga-abụrụ gị ụzọ mmiri ọ ga-abụrụ gị ụzọ awele ọ ga-abụrụ gị ụzọ mmepe ọ ga-abụrụ gị ụzọ ụba ọ bụ nwoke ọ bụ nwaanyị na-abịa ya dị ije okwu ụzọ niile ga-abụrụ gị ụzọ orimiri ọ ga-abụghị ụzọ mkpochi ụzọ onye ọbụla bụ onye ọbụla si ije onye bụ ije amụtakwa ndị begasịkwa ya tee gị n'ọnụ be anyị nnọọ nwanne ekene gị ekenekwa m ọ bụ na erika anyị tata ndị ihe ọma na-eso na ya hmm. onye onye ekenekwa gị ọfụma ihe ọma na-eso ndị mmiri bụ na ọmụmụ ụba ndụ ahụike ụlọ elu ụlọ ala ụgbọala mmepe obodo ihe ọma ga-esoro ya bụ ije anụ site n'aha chukwu ọdịnala na aja na na ndị mmiri
ekene gị gwakwa m ya afa gị ọzọ afa m bụ nweke chukwudozie nwoye edechikiri edebedewe onye bọọlụ ụgbọ na-eyi ya mmadụ bụ ekweso a na-ebu abịa n'ebe otutu ebe ọzọ m edechikiri edebedewe onye bọọlụ ụgbọ na-eyi ya mmadụ